Tá sé i ngrá agus tá sé croíbhriste. Owen, Will Ferrell shows him the way shows him the way his way sleeping the way through the breakup agus dar ndóigh dar ndóigh ná sin an segue foirfe isteach sa chomhrá atá a bheith againn Liam ar feic tú suas bán a río

a bhfuil a gcuid croíthe briste faoi láthair. Níl muid ag dul a rá cé atá ann ach.
It's Liam. It's Liam. Liam atá ann. Liam, cad é mar a chuaigh tú thar scaradh? Cad é mar a d'éirigh tú níos fearr? Ar dtús, ar dtús, tarraing pictiúr dúinn don, don immediate, chan an, chan an briseadh suas féin but just an ag teacht ar ais, an, an oíche sin leat féin agus an mhaidin ina dhiaidh leat féin.

Cuirfidh muid an ceol brónach ar an chúlra. Bhí ba tráthnóna fómhair a bhí ann agus tá a fhios agaibh uilig an t-am sin idir an samhradh agus an tús tús an fhómhair agus níl na hoícheanta chomh fada is a bhí siad agus tá rud inteacht fuar san aer nach raibh ann. agus is ag an am seo a chríochnaíonn an draíocht a bhaineann le a bhaineann le grá an tsamhraidh. Ar ar ar tráthnóna mar seo briseadh mo chroí ar ar thaobh an tslí i mBaile Átha Cliath agus is cuimhin liom teacht ar ais go dtí an teach in An Carnán, Dolphin's Barn. Agus ag an phointe sin cha raibh an t-uchtach agam dul isteach sa teach mar cha raibh mé ag iarraidh amharc ar duine ar bith. Deird. Cha raibh mé ag iarraidh cha raibh mé ag iarraidh rudaí a mhíniú do duine ar bith. So Ní raibh tú ag iarraidh ní raibh tú ag iarraidh na saincheisteanna ó bléirí.

from the footpath, well shuigh mé ar an, shuigh mé ar sin agus chuir mé, chuir mé Snapchat chuig eh, chuig John Sid ag eh, ag an am just eh, ag, ag míniú an scéal dó agus chuir sé glaoch orm agus d'inis mé an scéal dó, he's like, fuck's sake lad, that's, that's unreal.

é agus ina dhiaidh sin chuaigh mé isteach sa teach agus agus chuaigh mé a luí.
Láimhseáil tú sin go maith. Measartha sláintiúil. Duine mór is ina dhiaidh. You must have left something out. Why is there no self-destructive behaviour?

Yeah. Tá rud inteacht speisialta faoin gheimhreadh tá duine éigin de dhíth ort ins an gheimhreadh? Agus ins an ins an tsamhradh buann tú le duine éigin ag an t-am is fearr den bhliain agus tá gach rud go hiontach. Agus roinneann tú cuid mhór de na hamanna sin ins an bhliain.

Tá sin iontach suimiúil. Is cuimhin liomsa tú ag insint na scéalta sin dúinn. Agus is cuimhin liom gur scairt tú orm. Have you talked to Liam yet?

a bhí ann ar chailleadh rudaí a shíl tú a bhí ann. Tá tú ag smaoineamh cuid tá tú ag smaoineamh faoi na rudaí maithe a dhéanfas sibh le chéile and you've got ideas and you've got notions agus leath phleananna b'fhéidir nár roinn tú léi nó b'fhéidir pleananna a roinn tú léi and it's full of hope and good things and

Tarraing an pictiúr dúinn. Tá barraíocht agamsa but eh.
Ceann a sheasann amach. An chéad cheann, an chéad cheann riamh, mar is ceart, eh, bhí muid ag útamáil thart ag an ollscoil ar feadh tréimhse, you know, trí nó ceithre bliana ansin. on and off, agus ansin rinne muid an rinne muid an caidreamh ar feadh bliana nó bliana nó so agus lá amháin bhí rudaí cineál aisteach agus lá amháin dúirt sí cad é a shíleann tú faoi faoi faoi sos beag? agus bhí bhí droch form orm san lá sin mar bhí mo dheirfiúr ins an ospidéal agus bhí bhí ár teach lán de chuairteoirí ag an am agus

But eh, bhí an cúpla mí sin go holc, bhí mise míshásta mar you know, I upset her agus eh, bhí mise míshásta fosta mar nach raibh muid le chéile agus chaith mé dhá mhí iontach, chaith mé coicís iontach brónach, cineál, not, you know, like pathetic. I'll tell you what I did, chaith mé seachtain iomlán

Is cuimhin liom, níor dhúirt mé le duine ar bith fá choinne tamall fada gur chríochnaigh muid, mhothaigh mé iontach náirithe. Mhothaigh mé, cosúil leat féin, mhothaigh mé iontach náirithe. Yeah, yeah, tá sin, tá sin deacair agus go háirithe nuair, nuair, nuair go gcaitheann tú a rá le daoine, daoine éagsúla, cuir siad tar éis agus bíonn siad ag rá like, like.
Whoever, cibé duine a dhéanann tú seo le, Bíodh ar chríochnaigh mé le bean i gcónaí, bhuel téann tú tríd an próiseas a rá daoine, Ó, tá cailín agam anois, cé hí? blah blah blah blah blah and then it becomes part of everybody's routine with you, how you doing? how's such and such? blah blah blah what's the crack with her? what's she at? and when they become an extension of you, nuair a chríochnaíonn sin, then you kind of go tríd an próiseas sin gach uair agus, tá sin pianmhar, is cuimhin liomsa

She brought the whole thing to the attention of the children and Agus agus eh, chur me sé céist ort fásta le tamil in dhéana. Aye mar bhí muid measartha dlúth dá chéile so bhí aithne ag daoine ar Never shit in your back door. Sin é. But yeah, so tá sé go holc nach bhfuil. Mothaím trua do duine ar bith atá ag dul tríd sin go láthair. Agus abair seo liom an raibh an raibh tréimhse ariamh agat nuair a nuair a bhris tú suas le duine inteacht agus ansin láithreach an rud a bhí tú ag iarraidh a dhéanamh ná gabh amach. Faigh bean, faigh bean inteacht or go ar, go ar Tinder faigh bean just láithreach just straight, straight ar an rebound. Ar tharla sin duit? B'in an rud, b'in an an nádúr ionam i gcónaí, sin an reaction. Níor, mar achan rud faoi sin, ní raibh mé ag iarraidh smaoineamh faoi. bhí sé iontach bhí sé bhí sé i gcónaí bhí na hamanta sin i gcónaí ró-inward dom ní raibh mé ag iarraidh smaoineamh faoi so straight on to Tinder going out ag aimsiú bean living life you know agus b'fhéidir sé mhí níos moille bhuail sé mé Bhuail sé mé. Bhuail an pian mé. Is cuimhin liom an oíche ar labhair muid faoi cheana féin, tháinig mé ar ais sa teach agus bhí mé like, cha raibh an Tinder scriosta mar is ceart agam, just bhí sé ar shiúl ón bhfón. Bhí an profile up. Bhí an profile, so chuaigh mé ar ais ar Tinder, I was like, ah.

agus you know b'fhéidir go bhfuil sé níos fearr é a thoiseacht níos moille,, níos níos níos níos gaiste. Mm. But you know sílimse níos minice a dhéanann tú sin níos measa atá sé duit so b'fhéidir don chéad uair yeah but ní dhéanfaidh mé anois.

agus go mbeidh sé go holc ar feadh tamaill but nach bhfuil an saol críochnaithe agus tá sílann tú i gcónaí nach mothóidh tú mar sin aríamh arís and that's true to a point because you'll never feel because tá na mothúcháin i gcónaí difriúil le duine difriúil déanann duine éigin rudaí difriúla duit but Beidh mothúcháin níos fearr ann arís, that's the important point. Beidh na mothúcháin, beidh mothúcháin, beidh duine éigin eile níos fearr ann. That's so true.
Yeah. Cionn 's, hé Kevin, shíl mé, Jesus, níl mise go duine ar bith mar sin arís. It's not true.

agus daoine ar mhaith leat do chuid ama a chaitheamh leo agus sort of togra a thógáil leo. Ní i gcónaí, níl tú i gcónaí ag iarraidh sin, níl tú i gcónaí ag iarraidh sin bheadh sin an sprioc like. Agus inis seo dúinn an raibh, an raibh deacrachtaí agat leis na, leis na drunken texts nó drunken phone calls nó snapchats iad a chur chuig

No but eh, tar éis domhsa arís den chéad ceann, ba scéal maith é, mar scéal sona. Anyway, eh, so nuair a tháinig muid le chéile, scar muid b'fhéidir trí nó ceithre mhí ina dhiaidh sin agus scéal céanna. Agus thart fá coicís ina dhiaidh sin, ar, ar, ar, ar lá an break-up, eh, ghortaigh mé mé féin go dona measartha dona. Bhí mé, bhí, ghortaigh mé mo lámh go holc agus ní thiocfadh liom rud ar bith a dhéanamh ar feadh sé mhí. Agus chuir mé meáchan orm arís agus ní raibh mé ábalta tiomáint so eh, agus yeah, like just bhí rudaí go holc. So ag an pointe sin, ag an pointe is measa eh, den cineál gortú sin, b'fhéidir trí mhí ins an lár, bhí mise ag mothú go lag agus chuir mé text chuici rinne mé iarracht sort of reach out buggy on reaching out in ann é. Is cuimhin liom, ní raibh mé ach ag iarraidh í a fheiceáil agus labhairt léi mar bheinn mo partner tú tamall you know I sort of needed that just that conversation. Is cuimhin liom, ní raibh mé ag iarraidh Yeah thoisigh tú arís but just bhí an caidreamh sin uaim just le hAine Cora agus is cuimhin liom dúirt sí nó dúirt sí gur thuig sí agus tá sí sásta labhairt ar text ach eh, nach bhfuil sí ag iarraidh an líne a thrasnú. Tuigim. Which is totally right, totally fair. Is cuimhin liom ghoill sin orm go mór ag an am. Ghoill sin orm go mór I felt a wee bit like. Sin láidir le bhí sé sin láidir le a rá sin. Cos like ar feadh tamaill bhí muid go fóill ag caint you know mar a dhéanann tú bhí muid ag textáil ar feadh mí nó mar sin agus bhí cúpla bronntanas a cheannaigh sí domh a thug sí domh agus bhí sin go deas I remember like yeah bhí sin bhí sin

Seo smúní mó é Ní thig liomsa sin a dhéanamh nó I'm very bad meán. Chríochnaigh mise le cailín ar na mallaibh anseo agus tá na nósanna fá caidreamh difriúil anseo.

agus beidh áit atá ionta, ionta gar do do chroí. I'll just go ahead and say it, the Queen, the Queen announced go mbeidh Bangor ina chathair. Yeah. No way. Yeah. No way. Yeah, tá sin, tá sin ag tarlú. Maith an tír do chroí.
Tá sin go hiontach. What an absolute pile of shite. That's class. Tá tú ag iarraidh na heitiltí a chur in áirithe fá choinne an bhreithlá mór ar an tseachtain seo chugainn anois le ceiliúradh a dhéanamh.

Cha déarfainn comhairle but scéal. I mbeagán focal is cinnte nach ná beidh lá eile ann agus bean eile nó fear nó cibé rud is maith leat agus tá dúil agat ann. Agus tá consent ann. Agus form ceadaithe líonta agat agus beirt nó